ndipo ukamapanga manyi ako Triza sete zako upangazo udziwe kuti iwe ukuimira sulibenso kuti uyimanso anthu ake ndina ndembe ndiline ikukopa gulu la chinyamata ndipanga kampeni kaya ndi ayuniki mdzeka kaya ndi avera kaya ndi a Kaduya mp amene awineyo ndikukopa anthu ake mukavote Triza Silo khansala kampeni singavute koma unyera manyi namba kalekale iweyo hule wa manyi umayankhula mopusa kakatu ndi anthu ti umayankhula ati zimatipeza ine ndine ndimene kuti udzatenga anthu amanka nkhoti ati Triza ati adzakulukwana tiyadza kumene udzatenga udzakhazika ine Triza unatenga ndifunse tiye unkayankhula za utatenga anthu akhale apa ine ndikhoza kupatsa umboni sunayankhule kwa fumu akuti asitera ngoma kuno tife atisamutse umadziwa nyumba imene makhala nyumba ndi 8000 umadziwa nyumba ndi yosakonza ndi yonyasa umadziwa ubwere udzaiona nyumbayo kusaka nyumba ine inetu ndili- ndine ndili zochita ndachokatu state house koma sine kapolo ndili zochita sili ungandigwiritse ntchito ngati pomagwiritsira khansala uja kuti ayi ine alubino nzako uja ine sungandipange tumanyiya amene utandisiya sandithandiza zachipani komanso wakanthandiza bwanji zachipani ngati weyo iwe sumadikira thandizo la anthu ine uthandiza ine bwanji zachipani uli kuthekera kwanji we uli kuthekera kwanji kuti ungathandize anthu a Triza ine mufa mudzayankhula manyi a Triza mwiwatu muyimire inuyo Ah, iwani mukagule mafuta ofana ndi thupi lanu muzidzola zuchedwesani ukamba kunyoza kaduya iweyo umayiwala ati kuti unkakatenga sali kwa kaduya ukamba unyoza Vera iweyo umanyoza anthu anakulakwira chani ndipo khansala wanji wasaveji ndipo we Triza wakhala anthu ndomafa odzoneka ngati umatha kuyankhula a Triza munakanganako ndani inu a Triza kuti mukamayankhula maliro mumayankhula zopanda pake mbwerera zenizeni

ine nkumayankhula ayi lina akhansala anzako alubino amayankha mwa manyunyu ndidzavupula ine iwe triza ine ndi saveji ine triza iwe triza ndi manyera afunse khumbo za ine ku state house triza ine iwe triza ndi manyi ine ndimayankhula munthu simtenga kuti ndi minister ndikafuna mpatsa dzichana ndimayankhula triza ine ndine wamanyi ndiwe triza munthu amene adzaphe ineyo amene adzalandira awadi adzalandira golide amene ndi dolo Amene adzagonjetse ine. Ine ndi mkango woti Triza. Ine ndine mwana wa manyi. Olo penanso mwina amai anga amadabwa kuti kodi mimba yanga adatengera kuti. Ine mwana wa manyi. Koma na kuno kuza kuti udziyankhule iwe za Vera. Ine ndili moyo ndikuona. Kapena iwe nkuwatuma anthu ako umaatuma aja kuti takaimeni kumbuyo kwa Vera, takakhaleni poteropo. Iwe amagenda avubulwa ungowauza kuti umuveretsetu. Umuuze kuti ati kumene kupita Vera iwe nkudzapita. Ine ndidzavubula. Ine Triza ndidzavubula. Ah, iwe Triza ndine mwana wa manyi ine. Penanso ndekha ndimachita kudabwa kuti ine kulimba mtima kumeneku nakutenga kuti. Triza ati kampeni kuvu. Ine ndili moyo. Ine ya kunoko. Undidziwatu bwino yonse chitinde pas- pomwe pali pamsika ndi yanga iyi. Triza iyi kuti ndinyerereza iwe Triza. Ngati uli moyo ungondipewa unditalikire. Undipa undipewe ndipatse mpata. Manyi ako unayankhula dzulo aja. Usadzayankhulenso. Tseka kabowo kwako, tseka kamwa kwako. Iwe sungalimbane ndine. ndipo sungapange za ine iwe ngamane uh, mwakweza Esther Sagawa ine Esther Sagawa jori ine Esther Sagawa ori ndikamunyoza Esther Sagawa bende ndiyambira pati ngati ndiyambana naye ine Esther Sagawa ndiyambira pati ine wanga kunali kungoyankhula iweyo ukanakhala wanzeru poti mutu mwako mundiwe chipwadza muli mamina sete ukanakhala ukanamuuza ayilini takhala chete sindikukamba za ayilini za ayilini ayilini kidzeka kunalibe ndikukamba za ayilini zako savage umagwiritsa ntchito kapolo muti ankagwira ntchito ka kuti ana abana mpezera ntchito achadibana ana abayi ifetu kali inetu kagwira ntchito pa ofesi sindinyengana ndi mabwana sindiba pa ofesi ineyo mbiri yakuba ndilibe ukafuna ntulutsa mavoice note anga otsera onse anthu aja adapita kuti nawonso zawo zidavo adatuluka kumpanda ine ndimanyera ndikhoza panga zinthu zoononga constituency kuno kuonongeke ndiye kuti tikafere limodzi ndimapanga anoke zimenezo ine ndimapanga zimenezo ine sindimaona kuti uyu ndi ndani ine a triza mwandiwala inuyo mwandiwala ine kuti ndimanyera ine ine savage tu triza mwana wa manyi ine pangolini nanga ukufuna upange za vera ine ndikuona ndi maso anga ukamfunse vera tinampatsa kuti yachani ine vera ali mene mangofuna choti adzitenga makaka achipani adzipereka constituency yakuno kaya awina kaya sayawina ndibe nazo ntchito kaya awina ndi kaduya as long as munthu awine ndi wa malawi congress party koma ine sindingakhale pano kumanyoza a kaduya andilakwira chani amayi akulukulu anzeru zawo ngati amake ndidzanyoza kuti atalakwa chani ngati nasankha vera nasankha vera dzulo koma ine ndi kaduya kuhagana tsiku tinapita ku mitundu choko koma ndi kaduya ine kuhagana bwanji kaduya sakhala ndi mtima wokwiya ndavala tisheti ya vera mudzi ndi chisankho changa ndinamugwirira ntchito ndachokako kwa iye ndifuna ndigwireko ntchito ndi anthu ena iye umakhala nazo busy za mtundu wanji a triza inu mwagena liti ara akhansala akhansala ake ati nifi Sara ma- ndikuuza salary ya ndama makhansala ndiponye pa facebook kuti makhansala amalandira salary ndama zingati ndiyati munthu sangandipangire manyi ine triza lero ine ndifuna kuyimira kuno ukhansala triza ine ndikhoza kugwetsa straight forward triza ine ndikhoza kugwetsa ndikutchalenja ine triza ndikhoza kukugwetsa chifukwa ine kungoti ndiimapo nditsitse mfundo ineyo aliyense amadzoti afana wayankhula ine ndi pangolinitu ine ndi mkango ine ndi chiyamwe ndipo ndimadzichemera ndibe galimoto koma ploti ndinayo ndinalandira boma lake la congress lomweli ndalandira lino lomwe lali lomwe ana anga pokhala ali napotu tsogolo ndakonza ndi achakwera ndimakonda zedi olo anthu amene amayenda pansi ngati chiwera amakhala palendi inde azikhala palendi bushiri azikhala palendi gwamba nde ndine nda koma zoti muzindijaira kuti pamene mwakhala ticheni kaduya kapena umamunenenero munthu onyoza kaduya ndizakuntha kaa kutchipa uchoke komweko ine ndima ine iwe ine ndi mkango tu ambiri samamvetsa atandiona ine duziduzi ndi chakwera dzulo kunyera kumpanda kutsera usiku koma kumakhala pamwamba paja 50-50 ndi chakwera kumayang'anana chonchi duziduzi ine ndi mkango ndimabangula atu ine dziko lonse nkukamba za ine nsanje tuchitipa ine ndi mwana wa manyi sindingalole kuti munthu atukwane vera kunoko ine ndikumva sindingalole kuti anyoze vera ine ndikuona ndi maso anga poti wena ndadzutsa ndekha ndinaseta ndekha lero ndikumayankhula mopusa